ka alajɔn bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛnden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo ka ansaru la tɔnden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo ni alaw ta ala ka jɛn muminiw nin ye anw donnen anw ka kɔnɔnajɛlenya baaraw kɔnɔ o ye baara jumɛn o ye baara minnu bɛ kɛ alaw ta ala kelen pe kama baara minnu bɛ kɛ sini jɔrɔ kama ni o ye ɲumanya baaraw ye ɲumanya baaraw jumɛn sabu bi an ye a ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ ni o ye ba maliba ye jamana in karamɔgɔw caman kɛlen don ka jamana in ka a ɲagami ka an balimaw kunkolow ɲagami ka di u ma n'i ye arajosow ta ka a lamɛn i bɛ t'a sɔrɔ mori tɔrɔnpɛriw dama damaw de sigilen don ka wari di adamadenw ma ka taa u sigi arajo la o mɔgɔ kelenw ka tila ka u wele ka nkalonw tigɛ ka maa tɔw kunkolo tiɲɛ k'a sɔrɔ u bɛnmakan don ka silamɛya to nin fako kɔlɔn kɔnɔ ka nin karamɔgɔ fakolen ninnu to jamana kɔnɔ mori minnu bɛ yen u tɛ alaw ta ala yira maaw la n'i y'u kumakan mɛn arajo la u bɛ u sigi arajow la depi su daminɛ fo ka taa se dezɛri dimatɛnw ma nkalon tigɛ la u bɛ kaleli sugu bɛɛ kɛ muminiw a ye aw kɔlɔsi o kama ka gawusu kiyasu dukure to yan an ko muminiw bɛ wasa can bɛ yira adamadenw na muminiw na silamɛw na ni o ye alaw ta ala ka tiɲɛ ye an bɛ o de yira mumini bɛɛ lajɛlen na an y'a ye k'a fɔ bi moriw caman bɛ yen minnu kɛlen don ka adamadenw mako sa bi an ka karamɔgɔbaw tɛmɛna ginjo alimamiw sumayila daramew agib sosow shek amawulaw ninnu ye baara kɛ ni alaw ta ala ka kuranɛ kolo ye ka adamadenw mako dilan ni alaw ta ala ka kuranɛ kolo ye ka jinɛ sitanɛw kɛlɛ ni alaw ta ala ka kuranɛ kolo ye ka boliw tiɲɛ ni alaw ta ala ka kuranɛ kolo ye bi an bɛ tile mun na maaniw moriniw olu de bɛ ka adamadenw kunkolo tiɲɛ o kama an ko ko an tɛ an sigi k'o filɛ baara in dabɔ kun ye ka mumini bɛɛ lajɛlen dɛmɛ yanni ka t'i yɛrɛ di mori kalabanci trɔnpɛri dɔ ma alahu ta'ala tɔgɔ ditɔ filɛ mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma i k'a ta ka i yɛrɛ labɛn ni a ye sitanɛw kama mɔgɔ juguw kama dabali juguw kama diɲɛ laban ye hasidiya kama adamadenw dusukun de finnen don i ko saribɔn munafikiya ni jahiliya hinɛ tɛ dusukunw na ɲɔgɔn musalaka dusukunw finnen don i ko saribɔn o kama an bɛ ala tɔgɔ di mumini bɛɛ lajɛlen ma i k'a ta i ka munafikiw kɔnɔ i ka dusukunfinw kɔnɔ i ka dabali juguw kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ka alahu ta'ala tɔgɔ to yen ni ala ye maa o maa tɛgɛ minɛ diɲɛ b'i sen sama i tɛ jigin an bɛ ka alahu ta'ala tɔgɔ de di aw ma aw k'a ta aw k'a paratike aw bɛ alahu ta'ala jɔyɔrɔ ye an tɛn'an kale mɔgɔ ye yan n'i ye fɛn fɔ ni tiɲɛ don a ma se kaleliba wɛrɛ la alahu ta'ala t'a fɔ muminuw k'a paratike n'u ye mun ye a la u b'o fɔ diɲɛ ye n'u ye mun ye a la o bɛ u ni ala cɛ o barajiw kama an bɛ ɲininka sabu bi anw ko ten dɔnnibagaw caman kɛlen don k'u ka dɔnniw ta k'a dan u kelen pew de ma walima k'a kɛ nafolo ɲini sira ye an bɛ ala tɔgɔ ni a yiri di aw bɛɛ ma miliyɔn tɛ minnu sɔrɔ i kɛra diɲɛ fan o fan i k'a ta i k'i mako dilan i k'i poroteze ni a ye an bɛ fɔlɔ jumɛn na o de ye contre les mauvaises sorts n'i bɛ fɛ i ka kisi dabali jugu minnu bɛ kɛ janfa jugu minnu bɛ kɛ hasidiw b'u ka baara minnu na n'i bɛ fɛ ka kisi ninnu tɔɔrɔ ma jinɛ sitanɛw tɔɔrɔ ma adamaden sitanɛw tɔɔrɔ ma i bɛ ayatul kursi ye ni o ye kuranɛ ayaw bɛɛ lajɛlen kuntigi ye ayatul kursi ye i bɛ o sɛbɛn siɲɛ tan ani fila walima siɲɛ wolonfila i bɛ a sɛbɛn ka a nasi bɔ n'i y'o kɛ waati mun muminiw an bɛna a yiriw de fɔ an bɛ ka fayida de di mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma i k'a dɔn k'a fɔ min kuma man ca ala tɔgɔ min bɛ di an t'a fɔ ko an tɛ yan fɔ ko i ka an wele telefɔni na sabu an bɛ baara in kɛ ala de kama kaburu siranɲɛ de kama alahu ta'ala kelen pe de kama silamɛya kanu de kama a dafalen de bɛ di aw ma i kɛlen kɔ ka ayatul kursi sɛbɛn a nasi douze fois ou sept fois o kɔfɛ i bɛ jala fara ɲini walima zɛrɛninjɛ walima gababilen walima sunsunfin walima tomi fara walima tomi bulu ani kunjɛ ani yiri min bɛ wele ko bin ka wuli ani zɛkɛnɛ ani nemurukumuni bulu ani nemurukumuni ji i bɛ ayatul kursi aya belebele sɛbɛn siɲɛ tan ni fila walima siɲɛ wolonfila ka nin yiri ninnu kɛ a la i k'i jija i k'a ko siɲɛ saba walima siɲɛ wolonfila walima siɲɛ tan ani fila ni alahu ta'ala ka jɛn nin dikun de ye mumuni bɛɛ lajɛlen ka se ka a ta k'a kɛ ka i yɛrɛ dɛmɛ i kɛla diɲɛ fan o fan ka se k'i kisi diɲɛ laban in morijuguw tɔɔrɔ ma minnu bɛ ka an ka waliyu ɲumanw tɔgɔ tiɲɛ ala tɔgɔ ni yiri dilen filɛ i ma i k'a ta i ka i mako dilan ni a ye ni alahu ta'ala ka jɛn aw tulo bɛ aw denkɛ aw balimakɛ de kumakan na ashɛki gawusu dukure kiyasu le guide spirituel d'ansarullah in tansurullaha yansurukum o ye anw kumakan ye o ye anw kalekan ye k'a fɔ anw bɛ alahu ta'ala de dɛmɛ fo ka taa se don min bɔgɔ bɛ kɛ anw tulo la anw tɛ se ka sigi muminiw kunkolo ka tiɲɛ ka u janfa arajow kɛ o kɛ a la i bɛ dɔ de sɔrɔ ka mori sɛbɛw tɔgɔ tiɲɛ ka alajɔnw tɔgɔ tiɲɛ an ka ba maliba in kɔnɔ o kama an ko n'i ye a fɛn fɛn kumakan mɛn arajo la i ka arajo bɔ a la hali ni a ye a kali ala la kana a lamɛn munafiki de don alahu ta'ala tɔgɔ jɛlen dilen filɛ i ma sitanɛ tɔgɔ tɛ bolitigi ka tɔgɔ tɛ an ma i bila ka taa baji sɔn nin tɔgɔ ta i ka baara kɛ ni a ye i k'i jigi kɛ alahu ta'ala ye ni alahu ta'ala ka jɛn waati bɛɛ lajɛlen an bɛ na ka alajɔnw bɔ bolo la ka balimamusow bɔ bolo la sabu bi jamana in kɔnɔ dɔnni tɛ bilen a tɔ kɛra nkalontigɛ de a dɔw b'u sigi ka saribɔn mugu mugu mugu k'a di maaw ma yan ko koko fira jamana bɛɛ sigilen don k'o filɛ fosi tɛ ka bɔ a la arajotigiw dan ye k'u ka wari minɛ k'a bila u kun hali ni jamana surula a kunjugu kan olu mago tɛ a la an bɛ ala jɔn bɛɛ lajɛlen fo ka mumini bɛɛ lajɛlen fo nin dabɔkun ye maa minnu bɛ fɛ ka kisi dabali jugu janfa jugu adamaden sitanɛw jinɛ sitanɛw ŋaniya jugu minnu bɛ janfaw kɛ i kɔfɛ ka se ka i se tribinalila taaliw ma ka se ka i se polisila taaliw ma n'i ye nin daga in ko siɲɛ wolonfila i bɛ kisi u tɔɔrɔ ma walima siɲɛ saba walima siɲɛ tan ani fila ni ala sɔnna a ma nin tun ye o ye siɲɛ wɛrɛ ni anw bɛna fɛn di aw ma fɛn mun fana bɛ garisigɛw foni ka hɛrɛw sama ka di aw ma ala tɔgɔ ni a yiriw i bɛ miliyɔn bɔ a tɛ minnu sɔrɔ ala kama baaraw don maa o maa i kulo donna nin na i ye a paratike i ye a nɔ ye an bɛ a ɲini i fɛ i ka duwaw kɛ anw ye ni ala ka jɛ ye alahu taala ka anw bɛn nin sigi ɲɔgɔn wɛrɛ ma